An Bealach chun na bhFlaitheas. Bunaithe ar an ghearrscéal 'The Way Up to Heaven' le Roald Dahl. Bhí sceon thar an ngnách ag Missus Foster go mbeadh sí déanach do thraein, d'eitleán nó don amharclann. Seachas sin, níor bhean neirbhíseach í. Ach chuir ócáidí mar sin as go mór di. D'fheicfeá bíog bheag ina súil clé, agus ní stopfadh an bhíog go raibh sí ar bord na traenach nó ar an eitleán. Ní raibh smacht aici air. Bhí sé de nós ag Mister Foster a bheith nóiméad nó dhó déanach ar na hócáidí seo, N'fheadar an ndearna sé é seo d'aon ghnó? Ní fios. Ach bhí Missus Foster cúramach gan gearán a dhéanamh. Ní ghlacfadh sé go rómhaith leis sin. Ba chéile grámhar í Missus Foster ariamh, coinsiasach agus cneasta le tríocha bliain. Chónaigh siad, Mister Eugene Foster agus a bhean, i dteach galánta trí stór sa chathair agus bhí ceathrar seirbhíseach acu. Áit gruama a bhí ann agus b'annamh cuairteoirí acu. Ach an mhaidin áirithe seo bhí fuadar agus fustar sa teach. Bhí cailín amháin ag crochadh clúdaigh deannaigh ar an troscán. Bhí an buitléir ag cur málaí taistil sa halla. Bhí Missus Foster ag brostú ó sheomra go seomra, ag ligint uirthi go raibh sí gnóthach. Ach chun an fhírinne a rá, bhí imní uirthi go mbeadh sí déanach don aistear eitleáin a bhí beartaithe aici an lá sin. 'Cén t-am é, Walker? ar sí leis an bhuitléir. 'A deich tar éis a naoi, Madam. 'Ar tháinig an carr fós? Tháinig. Tá sé ag an doras. Tá mé ag cur an bhagáiste isteach ann anois díreach. Glacfaidh sé uair an chloig taisteal go dtí an t-aerfort. Caithfidh mé a bheith ann ar a leathuair tar éis a deich. Tá a fhios agam go mbeidh mé déanach. Tá neart ama agat, Madam. Tá a fhios ag Mister Foster go mbeidh ort imeacht ar a ceathrú tar éis a naoi. Tá cúig nóiméad eile le dul, tá a fhios agam, ach brostaigh, brostaigh. Thosaigh sí ag siúl suas síos. D'iarr sí an t-am ar Walker gach re nóiméad. Bhí sé ar intinn ag Mister Foster dul chuig an aerfort léi, Ach b'fhearr léi nach dtiocfadh sé mar bheadh sé déanach, bhí a fhios aici. Bhí Missus Foster ag dul go Páras ina haonar. Bhí sí le cuairt a thabhairt ar a hiníon Eibhlín agus a garpháistí, triúr acu. Ní fhaca sí ariamh roimhe iad, ach bhí sí i ngrá leo, agus ina hintinn féin, b'fhearr léi cónaí gar dóibh. Ach b'eol di nach mbeadh Eugene sásta cónaí sa Fhrainc? Cén t-am é, a Walker? Dhá nóiméad is fiche tar éis Leis sin, tháinig Mister Foster isteach sa seomra. Is fearr dúinn bogadh linn más mian leat a bheith in am. Cuirfidh Walker do chóta ort fhad is nífidh mé mo lámha. Amach leo faoi dheireadh agus isteach sa Cadillac a bhí ar cíos. Tá cuma ceo ar an lá, ar seisean, seans go gcuirfear an eitilt ar ceal? Ná habair é sin! Níor labhair siad arís le tamall fada. Beidh an teach faoi ghlas agus na seirbhísigh imithe ar leathphá don tréimhse a bheidh tú imithe. Fanfaidh mise sa chlub. Taitneoidh sin liom. An scríobfaidh tú chugam, a d'iarr sí? Feicfidh mé, ach ní dóigh liom, ní thaitníonn an scríobh liom. Ar aghaidh leo i dtreo an aerfoirt agus an ceo ag éirí níos tibhe. Táim cinnte nach mbeidh an eitilt ann, ar seisean, tá an aimsir ag dul in olcas. Bhí an bhíog le feiceáil go soiléir ina súil chlé. Bhí sí buartha. 'Is léir nach mbeidh tú ag dul. Beidh an t-aerfort dúnta, a dúirt sé. Ní dúirt sí focal, ach bhí sí ar bís. Shroich siad an t-aerfort. Amach le Missus Foster agus suas léi go dtí cléireach. Sea, ar seisean, tá moill orainn toisc an ceo, ach tá muid ag súil le feabhas sar i bhfad. Fan anseo. Chuaigh sí amach go dtí Eugene. Ní fiú duit fanacht, níl ciall leis. Imigh leat. Déanfaidh mé sin, ar seisean, póg bheag ar a grua agus as go brách leis sa charr. Ba thromluíoch an lá. An freagra céanna gach uair. Fan. Fan. Ar a sé a chlog fuair sí an scéal go raibh an eitilt curtha ar athló go dtí an mhaidin. Níor theastaigh uaithi dul abhaile agus bualadh le Eugene. Bheadh leithscéal éigin aige chun an turas a dhiúltú uirthi. B'fhearr léi fanacht gar don aerfort, ach ba léir go mbeadh uirthi scairt fóin a thabhairt air. Bhí a céile ar tí dul go dtí an club nuair a bhuail an fón. D'inis sí an scéal dó. Gheobhaidh mé seomra in Óstán an Aerfoirt don oíche agus téigh tusa go dtí an club. Ná cuir an costas sin orainn! Tar abhaile, ith greim bia ar an tslí agus fanfaidh an bheirt againn sa teach. Stad den amaidí! Ná déan seó bóthair de! Bhí Eugene spriúnlaithe, teann leis an airgead, ainneoin a mhaoin. Fuair sí ceapaire ar an tslí abhaile. Bhuel, cad é an scéal, ar seisean ar theacht isteach di. Beidh mé ag dul maidin amárach. Téigh a luí anois, tá tuirse ort. Scairtfidh mé ar charr duit maidin amárach má laghdaíonn an ceo. D'fhéach sí air. Thuig sí gur dhuine beag suarach é, gan meas aige ar éinne ach é féin. Maidin lá arna mhárach bhí sí ina suí go luath. Bhí sí réidh don bhóthar ar a hocht a chlog. Tháinig Eugene síos staighre. An bhfuil an gluaisteán ag an teach? Amach leo go dtí an carr. Nóiméad amháin, ar seisean. Tá beart beag agam d'Eibhlín i bPáras. Chuardaigh sé a phócaí. Ní raibh sé ann. Rachaidh mé ar ais go dtí an seomra codlata. Caithfidh go bhfuil sé ansin. Fan liom. Ní bheidh mé i bhfad. D'fhéach Missus Faulkner ar an urlár agus chonaic sí an beart ann. Seo an beart, ar sise leis an tiománaí, rithfidh mé isteach chun é a rá leis. Bhrostaigh Missus Faulkner isteach. D'oscail sí doras an tí agus isteach léi. D'éist sí. Chuala sí Eugene thuas staighre. Chuala sí doras an tseomra codlata ag plabadh. Chuala sí ardaitheoir an tí ag tosú. Chonaic sí an lasc. Rith sí trasna chuig an ardaitheoir agus ansin amach léi go dtí an carr. Tá sé ródhéanach, ar sise. Ní féidir liom fanacht leis. Brostaigh ort nó beidh muid déanach. Nach bhfuil d'fhear céile ag taisteáil leat? a d'fhiafraigh an tiománaí. Níl. Ní raibh sé ach ag dul go dtí an t-aerfort. Beidh sé ag fanacht sa chlub. Tuigfidh sé an scéal. Ar aghaidh leat. Bhrostaigh siad agus bhí sí in am don eitilt. Níorbh fhada go raibh sí go hard sa spéir thar an Atlantach, lig sí a scíth. Chan sí fonn beag di féin i gcogar. Bhí gach rud ina cheart anois. Faoin am a shroich sí Páras bhí sí socair agus suaimhneach. Bhuail sí leis na garpháistí. Bhí siad go hálainn. Chaith sí an saoire leo, ag siúl faoin tuath, ag súgradh sa pháirc spóirt, ag ceannach féiríní dóibh agus ag insint scéalta. Scríobh sí litir chuig Eugene gach Máirt go rialta, ag insint imeachtaí na seachtaine dó. Ag deireadh an tsaoire, bhí uirthi filleadh abhaile. Bhí brón ar na páistí agus ar a máthair ach bhí sí sona sásta. Dúirt sí go bhfeicfeadh sé arís iad go luath. Nuair a shroich sí an t-aerfort, thug sí faoi deara nach raibh carr ag fanacht uirthi. Bhí uirthi taxi a fháil. Ag an mbaile, thóg tiománaí an taxi a bagáiste isteach. Bhuail sí cloigín an dorais ach ní raibh freagra. D'oscail sí an doras lena heochair féin agus isteach léi. Bhí an post ina luí ar an urlár. Bhí an teach fuar agus dorcha. Bhí an troscán clúdaithe, díreach mar a fhág sí é. Ní raibh tásc ná tuairisc ar Eugene. N'fheadar an raibh sé ag súil léi ar chor ar bith? Trasna léi go staidéar a chéile agus thóg sí an leabhar seoltaí amach. 'Sea, is é seo uimhir a naoi, Sráid 82. An gcuirfeá innealtóir trasna chugam gan mhoill? Tá cuma air go bhfuil an t-ardaitheoir sáinnithe idir an dara agus an chéad urlár. Sin atá ar an táscaire. Anois díreach, Tá mé buíoch díot. Níl mo chosa láidir go leor chun dreapadh suas an staighre. Slán. Sheas sí sa halla ag feitheamh ar fhear deisithe an ardaitheora agus miongháire ar a beola.